koma kuno ndi kwathu this is our own country koma tikuopa anthu asamaope boma people should respect government but not fear the government kani ni ntchito ya government ntchito ya government kuteteza anthu

kuti pakhale mu mtendere ndi ufulu komanso anthu akhale osangalala it's a job of the government to make sure that people are happy but they are not suffering the job of government pakali pano akuti pa dziko lonse la- la- lapansi Anthu aku Malawi ndi nambala 2 pa anthu amene ali a- achisoni komanso omvetsa chisoni. That's no good. That must end. That must end. Tipulumuse. Ndiye ndikuuza MCP I wish the TV was working. Kwa ndi kuti let my people go. Let my people go. Chifukwa ine ndizatenga kupita ku Kanani. Osati ku Bagamoyo ayi. Koma ku Kanani I'll take you I promise you that.

But we must work hard, tigwirane manja, limodzi, determined, we'll get there. Tiyang'ane pasogolo, osayang'ana kumbuyo, ngati mkazi wa Loti uja. Mukumbuka mkazi wa Loti? Eh? anayala kumwa alafu- ala- alasanduka wake chulu cha mchere then blas- blasanduka mchere mkayala kumbuyo chona mujana kusogolo so let's go together don't look on the side don't be distracted just go go until you get to canaan so go go go until you go to the voting polling stations there asakunamizeni kukupasani ka 50 kwacha and so forth here koma akupasani 50 kwachayo tengani eh? ndani angakane ndalama palibe ngakhale atandipasa ine 50 nditenganso

nzakuti zikomo bwana zikomo bwana zikomo bwana there's no reason for chifukwa ndi ndalama zanu no ife tirede monga tanena ma- manifesto sitiyankhula mani- za manifesto chifukwa i think Dr Magalasi alongosola bwino kwambiri zonse koma ife manifesto athu timati people centered is built around people monga anena Dr Magalasi kuja decentralized government maziwa decentralization kuti boma lichoke ku Lilongwe lipite m'midzi, mphamvu ichoke ku Lilongwe ipite m'midzi. So ma, ma village ma district akhale ndi budget yawo, ma constituency akafuna pa mlatho amange mlatho awo and so forth. Ndi budget imene tiapatse. So most of the money will move out ku Lilongwe kubweranso ku nde ndikuno ku blantyre ndikutsimikizeni ndikudziwa kuti blantyre yaonongedwa blantyre was the industrial commercial capital of this country Deliberately yaonongedwa kuti makampani onse ofunika ka ma- Malawi Housing chanichani zonse zapita ku Lilongwe. Choncho I was talking to one of the hotel people kuti alibe alibe business chifukwa blantyre tsopano yagwa ndithu yagwa pansi koma ine I promise the first day at 8 o'clock on the 17th I'll issue decree kubweza ma kubweza makampani amene akuno ku Blantyre DPP oye! This is the commercial capital of Malawi. komanso ndikudziwa kuti blantyre ndi football capital of malawi i promise you in addition to ma, ma stadium awiri aja namba ndi ndinayesetsa in fact namba ndi henry mussa we started negotiations ndi boma lina la kunja kuti ku blantyre kuzakhala modern stadium in addition to kamuzu stadium another mo- modern stadium chakuno ndi, ndi football capital of malawi zimenezo tizachita pasogolopo now kapena munganene kuti a manifesto Ah, akunama basi magasu ya akunama zimenezo sachita ayi ngati atinamiza nthawi ya pa 2020 I can tell you kuti ife ife tikalonjeza timachita zimenezo tikalonjeza timachita Mu about 2014 ndinalonjeza kuti tikonza chuma sindinakonze ndinanena kuti tibwera ndi ma community college sanabwere anabwera ndinanena kuti tithe tithetsa njala sindinathetse zonse ndinanena kuti tibweretsa forex sindinabweretse forex pamene ndinachoka ine Forex inali over 1 billion US dollars ya forex. When I left the government, kaya yapita kuti I don't know, but I left over 1 billion, 1 billion of, of in, in forex. So chilichonse chimene tinalonjeza tinachita and tikabweranso tipitiriza zimenezo certainly kwa achinyamata Programu ya Community Technical College tipitiriza constituency iliyonse pakhale Community Technical College DPP woyee komanso kwa anthu ovutika anthu olu- olumala mabanja amene ali ana amasiye ndi anthu odwala tipitiriza malata ndi cement subsidy. When I left in 2020, ndinamanga nyumba 15,000. My aim was within 10 years pasakhale nyumba ya dothi komanso yodontha muno Malawi ayi and we'll do it. We'll, we'll, we'll do with that program. Choncho zonse tachita promise mu manifestoyi zichitika adzero kwake because in the plan uh, I